em, uche gị dị ya eh, mara na m, ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa nwere ụgwọ eh, ma kụziere na na nke ọbụla i metere eh, ọ- ọ nọ na mbụ ka a na-wee mesịa sị na onye mee e debere ụmụaka na nke i mere were isi gị na-ebugodi ya tupu ụmụaka eh, wee rute ị ghọtagoro ife anwa aha o ife anyị na-ayọ Chukwu oke abịama Mm? Mm. o wee bụrụ ya afa m bụ Obike Obike Ichoku Igbo niile ugbu a anyị ga dịka m si wee gwa gị na ọ bụrụ na ọ kụọ elekere itoolu o jigoro nkeji anọ wee gafa elekere itoolu n'ụtụtụ a anyị ga-amalite n'oge anyanwụ ụtụtụ cheta na isiokwu a n'ụtụtụ a ga-abụ maka tata bụ mbọsị pụrụ iche dịka mba ụwa mapụtara hmm? Eh, dịka mbọsị mba ụwa mapụtara iji wee kọwaa mkpa ọ dị em, ịkwanyere ugwu dị ịkọwara ndị mmadụ ugwu dịrị ụmụaka ụmụ nwanyị nakwazi em, ya ikike na ugwu dịrị ee, ụmụ nwaanyị ụmụaka ụmụ nwaanyị nakwazi ka a ga-esi wee nwee ike wee zụlite fa ee, wee fụ na ha kwesịrị ịbụ ihe ha kwesịrị ịbụ mm, ma ọ bụ na-enye aka zụọ fa ọfụma tinye gba mbọ mee ife fa kwesịrị ekwesịrị imeli fa mm, dịka ụmụaka oge ha na-eto eto ihe ndị a ma na mkpagbu ma mkpagbu a na-akpagbu ụmụaka a, ihe ndị a niile ka a ga-eneba anya ee, tata dịka m si wee gwa gị em, mba ụwa ee, mapụtara tata tata bụ international day for the girl child na mba ụwa niile so na ọ bụrụ ị bụ nwatakịrị nwaanyị bụ ịkpata ọ bụrụ ị bụ nwaanyị mm, ana m asị gị em, nọsie ike na ogene 93.3 FM maka na a ga-etinye ya bụ ihe ọnụ ị kpọzi ike o oge a ga-agbape igwe okwu ị kpọọ ọ bụrụ na o nwere ka e si wee na-akpagbu gị ma ọ na-emegbu gị ehe ị kpọọ mezikwazie ka anyị mata na mpaghara ebe ị nọ mana tata a ga-eneba ya anya Ee, ha nwere ife ndị a na-emegasị n'obodo dị iche iche ma ị nabighị nwaanyị o nwere ụfọdụ na-abụ a ga-asị gị em, na nwaanyị eh, o nwee egwu Oliver kụrụ ọ sị na nwaanyị bụ ife ọ mụrụ nwoke ọ mụrụ nwaanyị na nwaanyị bụ ife mana ụfọdụ na-asị eh, na ga-asị gị mba o nwere ụfọdụ ga-asị gị na a bịa na dịka na nkwenye dịka eh, ụfọdụ ndị Igbo si ekwu ha sị gị na em, eh, ụfọdụ ka a na-akọ bọọlụ na-asị m na eh, nne o nwere ụfọdụ ife eselu di na nwunye okwu ọ sọsọ nwaanyị nwaanyị ka ị na-amụ ị ghọtago ọ sọsọ nwaanyị nwaanyị nke na nwunye gị ọ na-amụkwanụ nwoke ị ghọtago dị ife ahụ Ehe. so ụmụ ife ndị a niile ka a ga-enebagasị anya taa taa iji wee gwa gị na nwoke dị mkpa nwaanyị mekwazịrị dị mkpa m na ezinụlọ ọ bụrụ na ị zụcha nwaanyị ọfụma ahụ emesịa e jiri otu onye wee maara gị atụ ma ndị ọzọ ịgba dịka mmadụ dịka Senator Uche Ekwunife ọ nwoke ka ọ bụkwa nwaanyị ọ kwa nke nwaanyị ka ọ bụ Ngozi Okonjo Iweala kedu ihe eh, Lady gba eh, ọtụtụ ndị ọtụtụ fa ị ghọtago so anyị ga na-ebitu na-akpọpụtasịgasị ndị a niile iji gwa gị na nwaanyị doro akụ nyere ya na naworo mmụọ bụ ife so ndị a niile daalụ sọ na ige ntị FM ụlọ mgbasa ozi bụ egwu eji ugbu a anyị ga-amalite dịka e si gwa gị n'ụka akpara akpa bụ isi ka eji ekwe ya afa m bụ Obike Obike abụ m Joshua Dabijaja anyị wee na-asị gị ọmama eji eme ọnụ daalụ maka ịga n'iru na-ege ntị cheta dịka e si wee gwa gị n'isiokwu anyị na nke ụtụtụ a ga-enebanye anya gbasalụ mkpagbu nakwazị a ga-enebe ya dịka mba ụwa mapụtara tata dị- eh, tata bụ mkpụrụ ụbọchị iri na otu n'ọnwa oktoba eh, kwa mm, oktoba arọ ọbụla ka e na-emerube mmemme na-akọwala ndị mmadụ mkpa ọ dị n'ihi ya n'ụdị create awareness na-eti mkpu na-akọwala ndị mmadụ mkpa ọ dị na ịnegidere ụmụaka ụmụ nwaanyị ndị na-eto eto ụmụaka ụmụ nwaanyị anya ee zụọ fa meelụ fa gee fa ntị n'onu ife fa na-ekwu bụ mkpa fa ịghọtago ee tinyekwaziere m inye aka wee m epromotu ee empowerment ụmụ nwaanyị a ịghọtago aka ọlụ dịgasị iche iche ji wee fụ na ha ọ bara ulu ee ọzọkwa dịka ibe bụkwalụ se- eh, ihe a education ịkụziri ife ife dị na mmekọ nwoke na nwaanyị ụfọdụ ife gbasalụ m ee ịtụ ime mkpuke ma ihe ndị ọzọ ịghọtago Ehe, ihe ndị a niile ka a ga- a- anyị ga-alụtụ aka tata mana mm, ịkpọ ka a na-afụtara ebe ebe ụmụ ụmụ nwaanyị nọ ọ bụrụ na elu anya ọfụma ị fụ na a bịa ife dịka n'ụlọ akwụkwọ ugbu a nchọpụta mere na-egosi na mm, na ọtụtụ ụmụ nwaanyị kịta na ọtụtụ ụmụ nwaanyị dịka o si wee dị na nchọpụta mere na oke 10% eh, 10% out of eh, eh, 100 eh, percent, ah, 10% ụmụ nwanyị bụ ndị ọ na-esiri ike yazi ịgụ akwụkwọ ịkọmplete their secondary school because of one ofu ife ma nke ọzọ ịghọtago a na-afụta ya due to na mete echiche ndị ndị mmadụ eh, na ụwa na nwaanyị enwerọ ife ọrụ ịzụ nwaanyị bụ iwaste time ịghọtago em, iwaste time ma ịtụfu oge eh, eh, bịazie na-etinyekalụ uchu n'ebe nwoke nọ asị gị na nwere ike nwaanyị nwere isi ọ jee nụlụ di banye be di ya ama m ogo gị isi wee na ọnụ ife a ee na ọ ka mkpa na iwere ego ị ga-eji tinye n'isi nwaanyị tinye n'isi nwoke ee ọ bụrụ ife ọtụtụ ife anyị na-afụsị tata mba ụwa mapụtara ya ka a wee kọwara ndị mmadụ mkpa ọ dị bụ ị- ịkwado ụmụaka ụmụ nwaanyị Mm? ịkwado ụmụaka ụmụ nwaanyị n'ebe ọ gbasara aka ọrụ ma ịgụ akwụkwọ
Anyway, dịka o si wee dị obi nkonko Mm, um, isiokwu nke afọ a Mm. dabara dịka o si wee dị mm, eh, girl child Mm. ịnebe anya n'ụzọ dị iche iche a ga-esi wee wulite ọnọdụ ha Mm. makwuru ndị nke a na-akpagbu yes, eh, ee makwuru ndị nke eleghị anya dị nkwadobe inye ha aka Mm. mana ekwensu ewekọrọgo ha ekwensu na mama ịghọta ha ncha niile ewekọrọgo ya ịma na ụmụ onye ndị o nwee nwa a ga na-eme enu eme ana ka ọ bụrụ mmadụ hmm. na-eme inye ya aka nri ọ sị mm, inye aka ekpe ọ sị mm, mee enu mee ana mana ihe ọ chọrọ nnọọ bụ ịna n'iyi ịghọtago hmm. ama na ndị a dị few ole na ole na ndị girl child a na-ekwu maka ya hmm. ha dị few mana ọka na ọnụọgụ bụ ndị dị nkwadobe inweta ụdị enyemaka ga-abara ha uru na ndụ ga-eme ka ha ghọọ mmadụ mana a na-akpagbu ha akpagbu n'ebe dịgasị iche iche ụfọdụ n'ime ha bụ ndị so mmadụ wee biri girl child hmm. ụfọdụ n'ime ha bụ ndị so mmadụ wee biri a na-akpọ house help house house girl hmm. house maid maid na-eme ha anyhow anyhow even o nwee ndị nke kwesịrị ịga skuulu taa ha ejerọ skuulu ịghọtago ha nọ n'ụlọ na akwa akwa a ga-asụriri nne hmm. ka ọ ghara because of akwa a ga-asụ ya ejena skuulu mana ụmụ ụmụ di na nwunye nwe ụlọ ha na-akwadozi di ha bụ lunch hmm. na skuulu ya nwa nọ n'ọnụ ụlọ na-asụcha akwa maka ọ bụrọ ọ bụrọ fa mụ ya bụ girl child nke a bụ afụfụ ọzọ dị ka ịbịa bụ ọ bụrụ na agụwa ihe dị iche iche ụmụaka ndị nwaanyị na-agabiga a ga-agụ ofu hapụ ibe ya okay ị batakwuo dịka o si wee dị n'ụfọdụ ezinụlọ ehe ọ dịka o nwee ezinụlọ ị ga-eje ọ dịka ndị nke nwoke ka- na-aka aka wee na-emenyere karịa nke o nwee ọrụ ga-adapụta e ziwe nke nwaanyị Mm, hapụ izi nke nwoke mm, ee ịmara na ị ga ị ga-etopụta na ị ga-alụ di ọkwa n'etiti ndị nne na nna ọkwa nne na nna mụrụ ya wa. Mm. ịmara na ị ga-alụ di otu ihe a nwatakịrị ọ ga-egbuzi onwe ya ọ ga-anwụrụ mm. maka na ọ ga-alụ di echi na-abịanụ mm. ama na agụ nwaanyị ga-alụ di ma o topụta nke ahụ dị n'ọfọ nke a bụ ihe nọgoro na akwụkwọ nsọ mm. e mego ya establish na Garden of Eden n'etiti Adam na Eve ọgba Eden n'etiti Adam na Eve ịghọtago e mego ya establish nwoke ga-anụ nwaanyị nwaanyị ga-anụ di mana ọ ga- ga- ga- ga- ọ ga-egbuzi onwe ya maka na ọ ga-alụ di ịghọtago ehe ọ ga-alụgbu onwe ya n'ọlụ ndị ọlụ nwoke ọlụ ezinụlọ pụta nke nwoke ga-alụ ya lụọ ndị nke ụmụ ụmụ- ụmụ ndị nke nwoke ga-alụ ha lụọ nke nwaanyị ga-alụ ya lụọ ọ bụrụ nwa nwaanyị ịlụkọta ihe niile mgbe mee na ọ ga-anụ di echi na ọ ga-anụ di echi ngwa ya nwụrụ maka na ọ ga-anụ di nke ndị nke nwoke anọ na-arụzi gịnị a ga-agụli ole rapụ ibe ya Mm, ọ ọ bụrụ na akọwaba ihe gbasara mkpagbu na ihe ịma aka eh, ihe mm, eh, ụmụ nwaanyị na-agabiga ụmụaka ụmụ nwaanyị eh, aka mgba ihe isi aka mgba ụmụ nwaanyị ụmụaka ụmụ nwaanyị na-agabiga ọ- ọ- ọtụtụ n'ime ya. Even, ọ ọ nwere oge anyị na-ekwubu okwu na program anyị na-emebu before ka o si akpọtụ ebe ị rụtụrụ aka ka nwoke ji edina nwa ya kwuru nwa ya ọtụtụ ndị mmadụ ife dịka ụmụaka akpọ nkịta a dịka house help na-agabiga ife dị otu a n'aka di madam Di ya madam. nwaanyị fana Eh, di yetago madam, eh, because madam. of eh, madam So, ndị a- ndị ndị ha na-agbara a odibo na-agbara odibo

anya ndị nwaanyị anya ịghọtago so ya ka anyị na-enebere anya mana ọ nwere ndị ga oke dị iche ka anyị sigodu etu a wee wee batakwa ụfọdụ ga-asị gị ee na ọ dị ka ekwugo m ya o nwere ife dị ka ịmụta nwaanyị a bịa n'ezinụlọ ọ bụ na nwaanyị sọsọ nwata nwaanyị ee ụwa ọ tụọ ime ọbụla nwaanyị ka ọ na-amụ

so ọ bụrụ ife ụmụ nwaanyị a na-agabiga ụmụ nwaanyị ịghọtago ife ndị a niile ka anyị na-enelu anya tata ee ikike na ịkọwalụ ndị dị onye ọma na-ege ntị na nwaanyị bụ ife bụ ife yes ndị kwuru okwu ekwugokwa na ọ bụrụ na e leru anya nke ọma na ọ nwaanyị na-aka enete nne na nne na nne anya na nna anya nke ọma Mm. Ọ bụrụ na-ewubakwa ezinụlọ na-ewube na-ewube ezinụlọ ezinụlọ. ha ga-anọ na be di ha anya ha nọkwa n'ebe mana eziokwu ebe mana nne na eziokwu. nna nọ Mm, ma ọ bụ onye zụrụ ha mm, ịghọtago mm, anya ha nọkwa n'ezinụlọ ahụ mm. nwaanyị na-esi na be di ya bata na be nne ya bịa pịa agadaga ụlọ mana eziokwu ịghọtago Mm. na chi ya kwa Mm, na be di ya mm. so ya bụ ife wee bụrụ i- i- ife eh, ya bụ echiche na nwoke nụhaana nwaanyị ọ bụ- o mere love nwunye ya love nwunye ya ebe a ka anyị adịzi o nwere ka ọ ga-esi wee nọkọta na-echeta ndị nne na nna dịka ndị nke nwaanyị si echeta o o nwekwa nwoke na-echeta mana ha dịkwanụ one ee mana mana ị ma ee, a bịa n'ife gbasara ihe anyị na-ekwu gbasara ikike dịrị ụmụ nwaanyị ụmụaka ụmụ nwaanyị ịkwado fa em, ọ- ọrụ ọtụtụ ọrụ anyị na-enebanye anya mere n'ezinụlọ ebe nwoke na nwaanyị nọkwasị n'ebe ụmụaka ha ụmụaka ụmụ nwaanyị nọ ịghọtago maka na ụfọdụ ka ị ga-ahụ i nelu anya dịka ife ụfọdụ ka ị ga-afụta na ile na afa ji ndị banyegoro n'iji arụ fa wee na-achụ ego you know eh, ọ bụ na ị jụọ fa ajụjụ ọfụma ọ bụ na gị o nwego ka i si wee nwee encounter with ụdị ndị a ị fụ na ụfọdụ n'ime fa Bụ Ya. aka- aka nne ha nọ aka n'ime nne ya. na nna fa nne fa nọ n'ime ha mostly nne nne ọ bụrụ nwaanyị ibe gị Eh, na-eme ihe a. na ị fụrọ ka ọ- o si enete nne ya anya disemba na ba Nke a, agbara nke a, disemba na ba edu ọ jụrọkwa ebe ị ga-esi akpata ego wee na-enete ọ chọrọ ka a na-ebutere ya ya akpa rice Ehe. ịghọtago ọ chọwa ka nwa ya nwaanyị dakapụ jee biwe ụdị ndụ anwa Mm. wenatabara ya Hmm. nwata nwaanyị ga nwa ya nwaanyị ga-anọzi n'ụdị ọnọdụ dị otu a zute ọnwụ ma ọ zute ọya ọya a ọ bụrụ otu o si o were bụrụ ihe nne tinyere nwa ya n'ime ya oke Hmm. anya Hmm. akpịlị Mm. ịghọtago a ga-ekwu na ya ribie kedu maka ọ na because anyị na-ekwu maka i- ịzụlite ma ikike dịrị nwata nwaanyị ụfọdụ ka ọ na-abụkwanụ abịa na ife dịka ịnụ di nwata nwaanyị nwere ike ịsị na ọ kwa nwoke nke a ka ọ fụrụ n'anya it's true na o nwerọkwanụ ego mana biko onye si- obi m nabata onye a ka obi m na sị rapụ na ya na ya nwa ga-ebi nwụsị asị ya. nke izi a ga-ajụgodi ma onye chọọchị anyị nke a nke ofu nke onye izizi godi onye ọka onye nkụ ụka onye onye onye ụka ụka anyị anyị onye onye ụka anyị ọ na-eje nke ụka mbụ. anyị ịghọtago Mm. emechakwa a ga-anọkwa ebe a wee zọgba ndọrọ- dọba ndọ ndọkịrịdọ na mmemme agbamakwụkwọ na ọ na chọọchị anyị ka a ga-anọrịrị ime mmemme agbamakwụkwọ nke a ihe ndị a niile bụrụ ife ịghọtago so ụfọdụ oge ị ga-afụkwa e- o nwere ndị na-ebe ege ntị n'ụtụtụ a ife anyị na-ekwu. o nwere ezinụlọ gbasagoro because na nne ya kwanyere ihe nwaanyị kwanyere ije nụ onye na-ekwesịrọ na ọ sị ọkwa gị ọkwa gị nwa Mhm. akwụ na mmanụ ọnya ọ gị nwa sị m jere ọ gị nwa sị m jebe ịghọtago so n'oge ị gwa m jebe ịfụgonụ ka o si wee dị so rapụ m nnọọ ka m bie in fact na otu sọrọ m ka m ebi ndụ m na ịfụgonụ nne ya bụ bụ the cause mere o ji wee banye ibizi ndụ otu o si wee na-ebi ndụ ọtụtụ ndị nne so wee na-ekposa ndụ ekposa agamniru the girl child a na-ekwu maka ya Mm, mm, ma ọ ha nwa mụrụ ma ọ bụ na ọ bụrọ ha nwa mụrụ mm, ọ ga-achọ ka ọ bụ ka ya nwa si wee kwuo bụ ka ọ ga-esi wee dị yes, ị mm, ga-afụ na nwaanyị ga-arapụ be di ya mm, jekwuwe nwa ya nwaanyị ka nụ di ọfụ jee ebe anwa jee na-atụ ọda hmm. jee ebe anwa jee na-ekwu na ụdị ndị ndị ya ga-esi jee ebe anwa jee na-atụ ọda hmm. rapụ be di ya nwa ya nwaanyị ka nụka di di ọfụ alụmdi na nwunye erubero ofu arọ o jee ebe a jee na-atụ ọda okay that one dey ị fụkwa ya na-achọ hmm. ka o kposa di na nwunye nke ịtụ ọda agagodi ka ezikọnụ maka onwe ka nwata nwaanyị ya nwa ya nwaanyị

ịghọtago yes eh, na na ịmakwa na ọ wụ nwaanyị dị otu otu a ka ọ wụ nwaanyị ọ ga-eji wee bụrụ eh, ị ga-eji ọkọ- so di gị na-agwa gị gị mkpa nọ nọ na ị kwesịrị di gị kwesịrị nọ under you na-agwa ị na-agwa ife ọ ọ na- ọ ga-eme na-eduhie na-edu the ịghọtago girl child Aha. ọ na-eduhie ya yes ka a ga-asị na nke anwa ezubero Mm, ee oge ụfọdụ ọ bụrụkwa ụdị ọyị mmadụ nweta okay ị ga-afụ ee nwaanyị ka Mm. nụ di ọfụ Mm, ọ ka just nụọ di ọfụ Mm. alụmdi na nwunye erubero ezigbote ọnwa asatọ Mm. o wee bụ na di ya na-atọgbọrọ ya 5000 naira Mm. puku naira ise Mm. maka iji wee mekọnata ndị ji afịa Mm. ọ bụrụkwa m- ya ọ bụrụ dịka otu a ife mara mma

ọtago ehe. ọ wee bụrụ na onye another lady Mm. ọ kpọkwaziri ọyị ya Yes. onye nke ahụ anọgo na alụmdi na nwunye ihe ruo 3-4 years maka na ụfọdụ ihe a bụ mmadụ na-eji aka ya akpatakwara onwe ya anyị ekwugo ebe ndị nne si abata ka ekwukwa ebe ha si wee ji aka na-akpatakwara onwe ha nsogbu Yes. okay ụmụ ọyị a ọyị a ma ọyị nwere isi ọyị ma nke enwerọ isi Mm. mmadụ na-eji agba onwe ya okirikiri ọyị ya nwaanyị ka ọ kọsakwara hmm. na a na-akpa nkata onye nke a si ya na ka m gwakwa gị eziokwu ịma na ị ka banye na alụmdi na nwunye na alụmdi na nwunye ọfụ hmm. ị ka banye ọfụ na ịlụ di ọ bụrụ na ijirikwa aka agba this man nkịtị ọkwa 5000 na-aza gịnị what is 5000 ka m bịakwa 5000 na-aza gịnị o nye gị 5000 a tọrapụ ihe a o jesi abata na ọ ga-eri nri kuchie wepụta efere saa ya ọfụma afere iji enye ya nri saa ya ọfụma kuchie ya bupụtara ya tinyere ya na tray pan bupụtara ya o kwughe ya ọfụ empty empty ihe a ọ jụọ gị i si ya na kedu ihe 5000 ga-egotenwu Mm. ịghọtago okwu ya o ịgwa gị eziokwu ị ma na this lady a na-ekwu maka ya ka nụ di ọfụ ekweta na-ebi ụdị ndụ a Mm. ọ dịghị enyezi di ya nri mana this man na-adrọpụ ego Okay. maka na ọ jezi na-ege onye ọ kpọrọ ọyị ya ntị ị ma na o megide ihe a this man achụpụ ya alụmdi na nwunye erubero 8 months the man jiri iwe si na ọ bụrụ ihe a ka ọ bụ efu Ịhụla ya. n'agbanyerọ na na ya spend ego mee wedding mee ihe niile ya na ya so Mm. Gbaa akwụ- gbaa pen gbakwuo akwụkwọ. ịghọtago ụdị ihe a Mm. this lady a na-ekwu maka ya di ya chụpụsị one day o jee na nke enyi ya nwaanyị anwa ọ nọ na nke enyi ya nwaanyị anwa di enyi ya nwaanyị anwa na-apụ mpịtị wee kwe na-apụ drọpụ ego maka iji wee mekọnata ife Mm. ị ma ego one ọ drọpụ 500 naira okay ịhụla na ya 500 naira ka ọ drọpụ si nwunye ịma na o nwelu ka ị ga-esi nke a, eme nke a, nwe nke iji ka ị adị eme nke a. Ewekọta mmụ ife wee n'iru that lady Mm. the man apụọ the lady kpọzie onye nke ahụ enyi ya nwaanyị ahụ duhiere ya si ya nne kekwanụ nke 500 naira otu ike ihe otu iso onye nke a si ịmago em ịmagonụ na em ịmago eh, i kwe ka eduhie ka eduhie gị ịhụlana ịhụ gị ya onye kwe ka eduhie ya eduhie ya ya bụ na o nwere nke na-esi n'aka nne o nwere nke na-esi n'aka the girl child o nwere nke na-esi na ịghọtago na he o nwere nke mmadụ ji aka ya kpatara onwe ya okay so ịnụgo na ya gị bụ onye na-ege ntị mma- because na o nwere ka a na-ekwu ya otu a ebi na ị na-ege ntị ị na-anụ ife anyị na-ekwu o nwere somebody nọ somewhere na-ege ntị ee na-asị Ichoku na JDJ na-ekwu kwụsienụ ike gaba n'iru na ihe unu na-ekwu bụ ihe mere eme ịghọtago Em, mana m, nke bụ eziokwu na anyị ga na-agwa gị nke mere eme ịghọtago ka ọ ga-esi wee bakwana gị ulu ka anyị na-ekwu anyị agaghị edufu gị ụzọ kama na alo ka anyị na-atụ dịka mba ụwa mapụtara tata ka e wee kụzie em, mkpa ọ dị bụ ịkwalite eh, ikike dịrị ụmụ nwaanyị ụmụaka ụmụ nwaanyị enwetago n'ogo dị iche iche ma mkpagbu a na- fa na-enweta eh, ma ife iche aka mgba a na-enwetagasị n'ebe dị iche iche Eh, so na ọ bụrụ na anyị gbapee igwe gị bụ onye na-ege anyị ntị gwakwana anyị ụzọ kacha mma i che na ọ nya kacha mma iji wee kwado wee kwalite ma ya bụ ụmụaka ụmụ nwaanyị wee fụ na fa bụrụ ife fa kwesịrị ịbụ ịma anyị na-ekwu eh, echiche a ndị mmadụ na-echebe ee nwaanyị nwaanyị in fact meenụ ka o jebe o jebe be di ya na o nwere ife ọ gburu n'ezinụlọ o nwere ife ọ nọ n'ezinụlọ a oke e- e- e, nwaanyị o nwere ofu okwu onye wa sị na ife nwoke ga-eme na nwaanyị ga-emekwu ya o mekalịa ya na nke ikpeazụ ị ghọtago ee mana ọ sọsọ otu ife ee ọ sọsọ otu ife gị bụ onye a gwara amagolu ee mana nke bụ eziokwu bụ na ndị ọtụtụ ụmụ nwaanyị n'ala anyị bụ naijiria ee abụgo ndị eji ama atụ mhm. bụ ndị pụtara ife mhm. bụ ndị a na-anụ afa fa bụkwa ndị mechapụrụ ezinụlọ fa iru mhm. nke bụ na ọ bụrụ na a zụrụ fa ọfụma dịka anyị na-eti mkpu taa na-etinyere aka ị ghọtago ọ dịrị m ka ihe dị otu nwere ike ịdị ọ bụ na ị kpọsịba afa bụ ha ka nkụ ife dịka mmadụ dịka sinetọ uche ekwunife iyom anyanwụ nri ị ghọtago kedu fa ngozi okonjo iweala

ma ndị nọ na academics ma nke aka akwụkwọ Am- am- akpọbọ anụ akpọba afa mmadụ ka mmadụ ka Mhm. ka ị ghọtago mmadụ rili nne so eh, i- o wee dị mkpa rinne na gị bụ onye na-ege ntị malite tata ị na-anụ ya bụ okwu- mkpu anyị na-eti tata na m, ị ga-akpọ nwaanyị nwaanyị bụ ife a na-agụba n'afa

na e kwesịrị ị na-eme nwa Kwupụta ya kwupụta ya ebe a ndị ọ dị n'aka nụ ya Eh, nụ ya ka fa nyelụ gị aka Yes, ọ bụkwa na gị bụ onye na-ege ntị na ị bụkwazi nwoke chọọ ka ị tụnye alo agbanyeghị na tata bụ a mapụtara maka ụmụ nwaanyị ị ghọtago ịtụ alo maka na alo ka anyị na-atụ n'ụtụtụ a na 07017222983 ma 09091110983 09091110983 ma 07017222983 o wee bụrụ ya cheta na ihe anyị na-ekwu n'ụtụtụ a ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị anyị na-akọwa maka m, dịka mba ụwa ma- mapụtara tata ime mmemme imebe mmemme ịkwalite ikike dịrị ụmụ nwaanyị nakwazi inebanye anya na mkpagbu maọbụ mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị ee na ịkwalite obibi ndụ fa onye ka ikene

Ah! ọkwa nnukwu ọgọ m o. Ọ na-ege ọ ọkwa na-ege nnukwu ọgọ m onye a na-ekwukwa ka anyị o Ee, ọgọ m nwoke a na-ekwu ka anyị onye a bụkwa onye o- okwuluọra bụ onye a. onye ya na-ekwu okwu kịta bụ okwuluọra ya- e ji amakwu ya e ji amakwu ya na mmemme as mc

okay eh, daalụ ọ dị ka anyị aghọtago isiokwu gị na eh, eh, ị na-ekwu ka si gaa n'iru kwado ihe ọbụla a ga-eme nnọọ wee na-afụ na akwalitere ụmụaka ụmụ nwaanyị onye ka ikene

enweghị onye nyofutere ebe a na-emegide nwatakịrị hmm. ma ebe o bi na ebe o bi ebi hmm. maọbụ ebe ọ na-ebugharị ihe hmm. maọbụ ebe ndị dara a na-adapụta ha maọbụ ihe ọzọ ejiwepụ ya aka na ntị ma ihe ọzọ ka e chọọ ndị dara agwa ha enweghị ike na-azọpụtara maka ụfọdụ ụmụaka

gbasalụ ndakpọ a mm, tupu anyị mara okwu a na eh, nwanne mama ya nya na ya bi ịghọtago ihe a bụ mgbe ọ dị nwanne nne ya nwanne nne ya yes so ya na ya bi ihe a bụ mgbe ọ dị ọ sị ọ sị na ọ dị arọ iri na anọ o wee malite wee kwere wee gaba Lagos ịghọtago so ya na ya biri nyekwa o nyekwa nya aka wee zụọ ya na secondary school so ya na ya biri ọ bụrụ ife ọ na-eme wụ na nwatakịrị nwoke adịghị ekwe izu ike n'abalị so na nke kazi nke wụ na ọ na-abụ o jebekwa afịa nke ọ tọrọ na nwoke kwa na-enyekwa ya nsogbu na-egekwa ntị o, maka na ife anyị na-ekwu ife anyị na-akọwa ihe a n'ụtụtụ o nwere ike na-akọ ya mana ọ bụ na nkọwacha ekwubesi ihe niile ntị na-anụ maọbụ ife a na-akọ ee, si ka m akọ na program ịma na Ọ, kama na ife na-emenụ bụ ka gị bụ onye na-ege ntị wee m wee jụọ ya wee sị ọ sị na ọ kwere na ọ na-awụ ka o kere ikwu onye ka ọ ga-esi wee kpọta ndị be fa wee sị na ọ chọrọ ịnọ na okwute na ọ chọrọ ịna ịghọtago ee ọ sị igbo ya na-agwa ya na Ọsọ. yes na ọ bụrụ na o kwuo ma ọ gwa ya mmadụ na ọ ga-egbu ya na ọ kwụsị ịzụ ya n'akwụkwọ ngwa chekie ya

ọ bụrụ na anyị kọba mmetọ a ọ bụkwa na emego gị ihe dị otu a i nwekwa ike ịkpọ kama ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ ahụ mana kwụwa anyị afa gị ekwuna ebe kọwaa na ị na-ene ene ene so that ka ndị mmadụ jikwere wee mụta ife maka na tata bụ ụbọchị ụmụaka ụmụ nwaanyị niile emela onye anyị kenere ebe a, onye ka anyị kenere Hello, afa gị na ebe i si wee na-akpọ ekelekwa m unu. Afa m bụ nwoke ọma, ana m akpọ unu from Edo steeti. nwoke ọma na-akpọ na Edo steeti nwoke ọma nwoke ọma nke a bụ izizi kee maka nwaanyị ọma nke a bụ izizi na-akpọ na Ogene chelu chelu ka anyị nabata gị you are welcome in the name of the Lord nabata ya ka anyị si anabata onye ọfụụ

Ịghọtago. Um, ọzọ dịkwa ike ibie nkwa okwukwa ọzọ akụkọ ọzọ somebody gbakwa kọwara m ife ọ gabigara eh, so anyị na-eme expect na mmadụ ndị mmadụ ga-akpọ anyị ụmụ nwaanyị ga-akpọ anyị ebe a wee na-agwa wee na-ekwu na oge ọ galụ ịga eh, eh, ọ galụ akpọla dịka house girl ịghọtago wee bụrụ nne ukwu ya na ya bi so na di ya na-eme ife dị otu a ị ma na nke kasị nke na o nwere ihe m chọ ka m gwa gị ife ife a nwaanyị na-eme na-akụnye n'ime ụmụaka ụmụ nwaanyị o nwere ihe m chọ ka ị mụta gị na-ege ntị na nwata nwaanyị a na-agwa m na kemgbe anwa na ọ dịrị anya wee luo kịta na nya nwa na-adị 26 years mana o jiro anya afụ nwaanyị sorry o jiro anya afụ nwoke Okay. na o jiro anya afụ nwoke na ya nwa elugo ịnụ onu- elugo ogo ịnụ ịnụ di mana di eh, madam ya mere ka ọ mara nwoke o wee mee ya o wee hate-ie nwoke na o nwere na o jiro anya ya o nwero ife nwoke nwere ike ịgwa ya ọ fụ nwoke ọ dị ya ka ọ fụrụ amaghị otu ihe nne ekwensu nụ n'ụtọ Ekwensu. ọ fụ ekwensu ị ghọtago Chukwu mekwa ebere ọfụrụ ọfụ because na ọ bụrụ maka ọ fụ gị ya na ọsọ ya na ọsọ a na-eme

ị ma ndị kacha ata afụfụ anụnwa n'ezinụlọ dị iche iche akpọcha ha ndị a na-afụta dịka house boy house girl anyị nwere ka otu anyị si ekwu ebe a ekwu e na-ekwu oge na-efe mgbe ọnụ na-ekwulu ọra ee so ọnụ ha ka a na-ekwupụta ihe mana they cannot enwerọ means ha ga-eji wee kwupụta ụdị mkpagbu ụdị mkpagbu a na-akpagbu Ọ ga-ekwu ha ole wee ghara n'ezinụlọ dị iche iche ụmụaka ndị nke a na-akpọtasị na-aga ele groundnut ma ihe ndị ọzọ niile mbugharị ihe mbugharị oke ị ma na okwu na-ekwu na-akụkwara gị ihe anyị na-ekwu na-akọrọ gị ihe a na-agwa gị ka esi ndị mmadụ si gbego gozi ha believe na hapụ na abịa kọọ ka o si wee dịrị fa e nyere fa aka Mm, wee kwupụta ya wee gwakwa ya ihe a ga-eme ịla so na m aga na-enye gị ịma atụ ofu onye abịakwa n'ife gbasara ndị a na-ebugharị ihe mbugharị ee gị bụ onye a kpọnyekwuru nwa kwesị ịdị careful because na ụfọdụ oge ee, ụfọdụ onye gwa gị na abịa ife dịka na nwa dị 12 eh, 10 years ihe a bụ nke na-eme mere n'Onitsha a. ya bụ akụkọ gbagwojuru m anya na because na m nọ na- na-atụle ya bụ ife nọrọ na-atụle ya wee na-ayọ biko wee bụrụ na ife na-eme nne bụ na ọ na-abụ dịka m, m, that ones wee kọrọ m na nwatakịrị nwatakịrị dị 10 years mara nwoke na-ege ntị ọfụma ahụ because ị nwere ike na-afụ mma a sị na m onye nwa enwekwa nwa na-azụ mara mgbe ọ nọ wee ị ma ka ụmụaka na-ede enwecha arụ ị ghọtago wee daa daa aka were hụrụ ụtụ wee rachaa nwekwuola oroma n'aka nke ọzọ ma ọ bụrụ ọfụ- ọ- ọ fụrụ ụtụ ị ghọtago ọ ga-agha jụrụ nwatakịrị wee na-ajụ ya kedu ya nwa dị ka eke ife dị otu a si wee mee ọ kwụna ihe ọzọ kwụ na ọ sị nọ na o nwee mechanic nọ n'ebe fa- ebe fa ebe madam ihe na na ọ bụ mechanic ya bụ ife me- na-eme ife dị otu a so ife anyị ji ekwu ife anyị na-akọwa ife anyị na-akọwa eh, bụ ka gị bụ onye na-ege ntị ma onye na-akpọnye mmadụ ma onye akpọkwa akpọ nwa mmadụ ka uche gị dị ya mechanic kpọrọ nwa mmadụ gaa n'ime ọfịa wee na-emetọ ya nwatakịrị dị 10 years ọ bụ na edebe edebe iyi sị gị ṅụọ ị na-asị na nwatakịrị amabeghị nwoke ọ bụ ihe m na-ekwu onye nwa na ndị ndị mụrụ ya bụ nwatakịrị nwa Mm. ya. a mara ụdị ihe ọ na-agabiga mba no no no ya ka anyị anyị na-ekwunu. Eh? Mara. ya ka anyị na-ekwunu. a mara ihe ọ na-agabiga ebe a kpọjere ya so na ọtụtụ ife ka anyị mara onye anyị na- anyị anyị kenere ebe a, onye ka anyị biko kenere ị na-ekwu okwu i kwuo okwu ka ezigbo nwa afọ igbo okenye ji nka Eh, nna m ndewo okenye ji nka ekwu okwu. ndewo Eh?

ọ dị mma Ogene ninety eight point three FM machiri ugbu ọ fọrọ nkeji iri na ise ka ọ kụa elekere iri kpọmkwem echeta na anyị ka nọ n'oge anyanwụ ụtụtụ onye ka anyị kene daalụ welite ọnụ afa gị na ebe i si akpọ anyị ụdala na-adala ọra ụdala ngwa dala anyị

daalụ daalụ daalụ sọ enugo nuko chukwu chukwu gbaa gị ume chukwu gbara ude the lord is your strength jisie nnọọ ike ọ dịrọ easy anyị nwetara isi ọ dịrọ easy ọsọsọ ndị ahụ dị eze ama elu mana osisi bụ ọjị obi nkonko ị bịa na ezinụlọ otu narị bụrụ 100 ezinụlọ otu narị 100 ịgwa gị eziokwu ili n'ime ha nwere ike bụrụ ndị ma ka e si elekọta ndị a na-akpọ house help anya nke ọma hmm. do you understand hmm. ị ghọta hmm. ili nwere ike the rest ihe house help fụrụ ya were mana ili ma ọ kwa na ọ ga-erucha ili e ji wee maa atụ ee n'aka nke ọzọ n'ime ili a ị bịazi afụkwa ebe ọ bụ na ha na-elekọta house help ndị nke ha anya n'ime ili anwa n'ili anwa ị nwere ike ịfụ about three ma four families n'ime that iri house help a na-elekọta anya very well bụ onye mmụọ ị ghọtago onye mmụọ mmiri bụ ọ nọ n'otu ọ nọ n'otu ọgbanje n'otu ihe ndị a na-achọ onye ọ ga-eme initiate na-achọ otu ọ ga-esi mee ụmụaka nọ n'ezinụlọ ahụ ọ bịakwudo chọwa ndị nke ọ ga-eme initiate na-agbanyerọ na e wepụtakwara obi ịnekọta ya anya ọfụma jiri obiọma wee na-eso ya a ma na e nwere ụdị girl child dị like that you know ehe e were obiọma na-eso ya ya nwa na onwe ya na-achọ onye ọ ga-eme initiate na-eje meeting na na n'ime mmiri na ebe anyị n'ime ọhịa na ịghọtago enwecha ụdị ndị dị otu ị fụ na ụdị ndị dị otu a ife fa need na ezinụlọ anwa iji wee nyelụkwa aka ma a na-ekwu okwu maka girl child Mm. ezi ha need bụ dịka m si aka na-arụtụ aka onye ọbụla nwee house help dị otu anwa enyemaka ị ga-enye dị enyelụ dị care dị mma ọ bụ inye ya phd PHD anyị na-ekwu ọtụtụ oge ebe a m kwugoro abụrọ nke asambodo PHD PHD bụ prophetic healing and deliverance PHD prophetic healing and deliverance ịkpọrọ ya jee jee nye- me- nye ya PHD ịghọtago ụdị ihe anwa ị fụ na inyelugo ya aka Okay. Ehe. ọ ya bụ ihe a na-ekwu okwu ọ bụkwa part of enyemaka to ya bụ nwatakịrị dịgo possessed nwatakịrị dị eh, dịgo possessed Eh, enyemaka ị ga-enyere ya bụ inye ya that very phd chinye aka elu imegoro ife ọma ịghọtago Okay. Ah, nke a another angle ọ dị mma em, onye na-ege ntị ị na-anụkwa cheta na anyị jikwa onwe enwe na-achọ ka anyị chịkọọ naanị nkeji eh, iri na otu ka ọ fọrọ gwa ya ma ya akpọ ka anyị mara anyị na ya na onye ka anyị kene
Hello. Hello. Uh, wenite ọnụ.
Hello, guy. Hello, guy.
Eh? ọnụ okwu gị eh, ihe a na-akpọ netwọk were ekwentị gị were ekwentị gị na-arịa na-arịa si ebe a pụta jee ebe ọzọ mee ka ị megharịa arụ Hmm. ok daalụ echeta na nke ahụ isiri anyị n'aka e nwere ike ịlọghachi azụ ịkpọghachi anyị azụ nọzie ọfụma n'ebe ị nọ Mm. ịkpọghachi anyị mm, ịkpọghachi anyị azụ Yeah. ka anyị nwee ike nụ ihe ị na-ekwu ka ịhụla anyị na-ebe onye ka ike ka afa gị na ebe i si akpọ si na redio gị pụọ ọnụ na redio gị
isi abụrụ ngwa tinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu

kemgbe hello ngwa gaa n'iru anyị anụbu olu nwaanyị daalụ ọ dịka triple chairman anyị na-echebu ntị ka anyị nụ olu nwaanyị
hello okay

o so agụ ife ọgụgụ n'ụlọ

anyị bịasịbezie maka oge anyị ka nọsi ike na ogene na ekwentị ebe nke atọ igbo ọkwa n'ebe a ka anyị ga-agbalị na nke tata naanị nkeji ise ka ọ fọrọ ugbu a ka ọ kụọ elekere iri ọ bụrụ ebe a ka anyị ga-ama ya bụ na nke tata ee joshua dabidada kedu um, o nwe ndụmọdụ ị ga-enye ndị gere anyị ntị ka anyị nwee ike wee chịkọọ Ee, ndị niile kwuru okwu ekwusigo otu o si wee dị ee a na-asị na ọ mara asụ ya sụọ n'ikwe mmadụ eji na ihe gbasatara ọdịmma every girl child tie ebele ka ejikọ aka ọnụ o nwe nke gọọmenti ga-ahụ ma a gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ na ma ọ nọrọ n'ịgụ akwụkwọ onye ka ọ nọdịzia na ọlụ aka ọ mụta ọlụ aka wee baa uru n'ezinụlọ bakwuoro onwe ya uru ịfụgo ya ehe ebe gọọmenti ga-abata gọọmenti abata ebe ezinụlọ ga-abata ezinụlọ abata ezinụlọ ọbụla gawa arụ mụkwuo ole ha ga-enwe ike zụọ ka a kwụsị ị na-eziga ụmụaka ebe ha ga-anọ oge ụfọdụ ọ bụrụ ịta ahụhụ sị na ọ bụ house help housemaid ebe ahụ ejiri ya wee na-akparị amụ ya bụ ihe ziri ezi o nwere taịm o kwesịrị iru n'obodo anyị a bụ naijiria ịghọtago ehe dịka onye nke a na-aza kọbọ bụ ife o nwe onye nke bụ ọ na-aza kọbọ bụ ife till today m na-achọ ịma gọọmenti ga-abata mee ka a na-eri kọbọ a lot of children today amarọ ihe na na naijiria nwee na-eji kọbọ na anyị nwere naira and kobo sọsọ na na a na-agụ ya n'akwụkwọ afụnurọ ya anya even ndị bankị nwa sef how many times ka ha shoro gị ga-eje ebe ahụ egosi gị kobo that one day eji ya wee na-ama atụ ịfụgo ya ehe mee ka kobo ka a na-afụ kobo anya ka a ma na anyị na-eyuzu naira and kobo not just naira ịfụgo ya ya bụ na okwu a na-esi n'okwu ji okwu ọzọ wee buttress ya point ya na-ekwu okwu ebe a bụ na a sị na ihe dị otu a sị gosipụta na ọ dị otu a n'ezie a sị na naijiria na-eyuzu naira and kọbọ sị mee ka a na-afụ kọbọ anwa anya na ndị ọtụtụ um, ndị ọgbọ a afụnurọ kọbọ anwa anya adị afụ ya so ọ bụrụ na a na-ekwu okwu maka ịkwalite ọdịmma girl child sị mee ihe kwesịrị ka eme ọ bụkwa ebe ebe isiokwu m nọ Mm. sị mee ihe kwesịrị ka eme Ọ- ọ- ọ- all hands ka e jikọ aka ọnụ ebe ndị ụka ga-abata ndị ụka abata ebe ezinụlọ ga-abata ezinụlọ abata ebe gọọmenti ga-abata ọ bata ọ bụrụ skill acquisition ụmụ ihe ndị a ịghọtago ebe ndị na-anọchi anya constituencies ọgbọ nta vootu ga-abata abata chịkọrọ the girls nọ na constituency ha bụ ndị nke a fụ n'anya ndị nke ga-aja bụ maka agụmakwụkwọ edunye ha show ha the way to ihe gbasara akwụkwọ ndị nke ọrụ aka e, e, amụnye ha ọrụ aka what I'm talking about mm, mm. ejikọ aka ọnụ fụ na ya bụ ya bụ ihe gbọọ ụfụfụ ya bụ ihe gị ma ihe bụ ihe ahụ ya bụ ihe ọ na-abụ ejikọ aka ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ isu no That is more of Daalụ lady J. Joshua that is that. Na Igbo bụ Igbo um, agwa na onye abalị bụ afọ ọzọ wee gbaa anyị etigbuo okwu n'ọkpọ wee saa aka eh? Eh, wee na-agwazi Igbo ya na-ege ntị ọ bụ na ka o si nwatakịrị nwaanyị ọbụla niile nọ ọ bụ nke ị mụrụ amụ nke gị na ya bi gbaa mbọ na-eledo ya anya ọfụma mm? Eh, ịmalụ ife ọ bụrụ na bụ eme nwa gị ma eme gị ọma na emene nwa onye ọzọ Mm. kachasị n'ebe ụmụaka ụmụ nwaanyị Mm. maka ị fụgo ebe a na-emetụta report gaa n'ebe ekwu ikwesị mkpesa ga enye mkpesa Ya enye mkpesa. Mm. ya gbatara onye nwe ọsọ enyemaka maka na Ya. ụfọdụ n'ime fa na-anwụ na na-enwe onye ga-enyere ha aka ya ka a na-ekwupụta ya ugbu ka a. anyị na-ekwupụta ka e ga-esi wee mee Eh? wee na-asị ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ee mana m ọ bụrụ na okorekiri ugbo wetere gị nchịkọta akụkọ ọ dị ma ọ bụzi ebe a ka anyị ga-ama ya bụ na nke tata afa m bụ Obike Obi Ikechukwu Igbo biko na asị m onye a fụrọ tata Igbo bụ Igbo ka a fụ n'echi